gịnwa na-ekwu ekwushi ike na ịma ihe ji Nnamdi Kanu na kọt Nnamdi Kanu Naijiria ji na kọt ha kemgbe ihe 2021 onweghị nwa onye Igbo na-ekwu na ịma ihe ji ya na kọt must be a liar but the truth one truth come of course come closer let me tell you here what's holding but one thing I must tell you that okay ma kọt akpa ha Nnamdi agara since 2021 ya awa aghụghọ aghọrọ ha anya aghụghọ Nnamdi Kanu will not come out through the courts ọ wụ ashị No.
But for the Igbo people, this is your time to rise up and to speak up and to say enough is enough. Enough is enough. Gị sị ọ ga-ekpe ikpe asị emeriela Naijiria ngwa Nnamdi Kanu na lie ọ gaa work come closer let me tell you what is holding him because amatala m ihe agwa ihe holding Nnamdi Kanu this man has always been the for some time has always been the, the, the, the leader of indigenous people of Biafra relentlessly fighting for the liberation of ndị Igbo because onye Igbo ọbụla dead or alive ihe gbasara Biafra nọ ya n'obi no matter how you look at it no matter how ọ na-aghọ

ndị politiks ga-anata ha akpọkọrọ ndị religious leaders nyetụ ha ha ga-amount their pulpit or the podium abara agwa ndị mmadụ oh, take it easy it will be okay eh, ka anyị na-ekpere our leaders ekpere ọ bụla ihe ndị religious leaders na ka anyị na-ekpere ha ekpere no matter the kind of arụ ha kọmitiri the religious leader will pray for them ha sọrọ ha no matter the arụ ha kọmitiri truth is that Nnamdi Kanu will not come out unless the disunity now among the Igbos. Enwere ka disunity. Anyị bịara together take a decision. Nwanna, ma anyị abịaha together to take a decision, ọ gaa work. Ndị youth anyị nwere ugbu a, they are too complacent to do anything. Nobody is asking them to go and fight. No. But if you can't fight, asị asị asị alụla ọgụ, asị atala arụ. If you can't fight, can't you arrange for talks? Can't you arrange for representation? Of course, it looks like no, ndị ji ji ji the youth nọrọ all the political leaders. Were ego kechie the youth enwedụ nke ọ na-ebite aka o riela eri ma ya fọrọ ime any other thing. That is the problem. If not, ọ wụ anyị ji onwe anyị ọ wụ anyị ji onwe anyị Nnamdi Kanu ọ wụ anyị ji ya. Ọ wụ ndị Naijiria ji ya as such because anyị kwube okwu. Ndị Igbo leaders ekwu bụ okwu not to talk of ọhaneze na anụ mụrụ kwere ọhaneze we don't know what's happening with them if not ya wụrụ ndị afenifere and stuff like that they would have spoken for the release of their son ya wụrụ ndị arewa they would have spoken for the release of their son but ndị igbo they would refuse to talk they refuse to talk i don't know what's actually happening so the earlier ndị igbo speakiri up the better for everybody nnamdị kalu will not come out through the courts hapụ ihe ma lawyers ma judges ma ndị a mega ndị ji ndị ndị ji nnamdị kalu the federal government of nigeria o nweghị ndị ọzọ ndị ga-erelease kwa ya wụ ndị igbo ndị igbo political class ndị igbo religious leaders ndị igbo captains of industry and the complacent youths of ndị Igbo ọ ndị ga-erelease Nnamdi Kanu e nwere ike ịga court the next 10 years that young man is not yet out the political class rụrụ onwe ha ala they know what is going on let it not be what I'm thinking and ọkwa ihe I'm thinking the, the political class is thinking seriously that e release ya nwa the gains enwe in politics will be a thing of the past that's simply the truth na e release ya nwa the gains we are having politically will be a thing of the past. Or of course, yeah, man, the political class will weta yeah, yeah, no the the religious leader who will be in pulpit na-aba na-ekpe ekpere mụ mmeshi ihe mụ mega ike. Of course, onye oshi na-aga oshi, you know, before ya aga oshi ekpere Chineke ekpere, ya lọta ya aga Thanksgiving. It's, it's, it's, it's funny. Ya jọwuru onwe ya njọ. So, we all know Why Nnamdi Kanu is there, o nweghị two ways about it. Unless ndị a m kpọrọ aha megharịrị ahụ lekwe the governors anyị ndị na National Assembly ha lọta ụlọ House of Assembly even local government chairmen get them involved get the religious leaders involved get the captains of industry involved and the, our youths ọ gwụla ọ gwụla this young man apụta o nweghị two ways about it ihe ọzọ anyị na-akpa ọ self deception anyị nweghị onwe anyị ihu let the truth prevail